Igbo ndị ọma na-ege ntị ọjị bụ omenana jikọtalụ ndụ ndị Igbo niile ọ dụ ụzọ ife n'atọ a na-agọ agọ n'ana Igbo a na-agọ mmụọ a na-agọ ọfọ na-agọkwazi ọjị kwụsị na ọjị na mmụọ na ọfọ gbakọrọ ọnụ ọ bụ mgbe akwụkwa n'atọ ite jiri ite siri na mmadụ siri na mmụọ e ji agụ n'ukwe na o ji ọjị ji ọfọ n'ụwa o ji ọjị ji ọfọ na ejikwe m ọfọ n'aka onye gọba ọjị nya jidekwa ọfọ n'aka ya ọ ya-abụ na oribido ya ọ maghị gọrọ ọfọ naba o o ji ọjị ji ọfọ na ejikwe m ọfọ n'aka o ọjị anaghị anụ asụsụ ọzọ na-abụrọ asụsụ Igbo maka na ọjị bụ isi ndụ na isi ọnọdụ ndị Igbo Chukwu kere Igbo na-ata ọjị n'ana Igbo oge ọbụla a na-ebu ụzọ akpọ ya ọ taa n'ogbe ndị Igbo ataa n'ibe n'ibe ọ bụ ọjị bụ ndụ ndị Igbo ndụ ji bụrụ isi ndụ bụ isi ndụ bụ eze o wetara ọjị wetara ndụ ndụ a bụ agụụ ọ na-agụ onye ọ na-agụ ibe ya e ji sị na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri aghara ata mana azụ aghara anwụ ọ bụ ike nọdụ anị n'anị Igbo ọ taa ọjị ma n'oge onye ọbịa tara ọjị ọ ga-ekwu ihe kpatara o ji maka ya wee mee gịnị wee bịa ọ dị mkpa nnọọ ka anyị ghọta na ebe onye bi ka ọ na-awachi ee ya bụ na onye ọbịa bịara be mmadụ aghara abịagbu ya ọ ga-anakwa kasị ọ bụ na ọ tara ọjị ka mkpumkpu ghara eh, ịpụ ya n'azụ maka na okwu e kwuru ekwu bụ obi a hụrụ anya ọjị bụ ihe jikọtara igbo na olu o ji abụ ihe kọọ n'anị igbo ndị olu eweta anụ na azụ na ji mana ihe kọọ ndị olu ọ bụ ndị igbo na-enyefe ọjị na mmanụ fa ji wee na-eme mmemme n'ụzọ dị iche iche ọjị eze dịkwazi eze n'aka mana igbo na-atụ n'inu sị na eze kazị eze sọsọ n'obi ya maka ebe onye bi ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-awachi ọjị bụ nnukwute ihe n'ana igbo ire ọjị dị na ire ọjị maka na ọ bụ ọjị na-ekwu okwu n'ana igbo ọjị igbo unu ndị igbo maka na i nee ọjị anya ị fụ na ọ bụrụ na ọjị asịghị asị ose ọjị agara asị asị a na-asị asị n'ana Igbo taata maka na ọjị na-asịzi asị ose ọjị na-asị asị mana ana m agwa Igbo na-ege ntị taata na ọ bụ na ọjị asịrị asị ose ọjị agara asị asị maka na ọ bụ ihe bụ ihe ji mkpụrụ obi na ndụ ndị Igbo n'ụzọ dị iche iche e wee na-asị na ngu onye ji eko ya akwanahụna ya ebe ọjị nọ n'isi a chọwa anya anụ sị jee n'isi maka na anụ ji ọdụ afụ ụzọ bụ ajọ anụ ka ọ bụ ya bụ na ọjị a bụ ọjị e wetara oge na oge e welere ọjị obi na-adị ndị mmụọ mma dị ndị mmadụ mma maka na ọjị na-ajị ajị ọjị bụ ajị nke ume onye ji ọjị kere ajị n'ume o nwee ije ọ ga-eje maka na ọfọ ka o ji eje ije afụ ọfọ ada atọ n'ije ọfọ jere ga-ana wee na-asị ka mmụọ chineke bụ onye nyere ndị igbo ọjị a maka na ọjị n'onwe ya bụ onye igbo ọjị nọ n'ọhịa mana igbo jee n'ọhịa weta ọjị kpọta ọjị ụnọ wepụta ọjị n'ọnọdụ adịghị asọ mee ka ọjị dị asọ ọjị dị asọ n'ana Igbo maka na ndụ dị n'ime ọjị ndụ dị n'ime ọjị a n'ụzọ pụrụ iche anyị na-agwa Igbo na nnukwute nkụzi na-abịa n'ụzọ pụrụ iche maka na ọjị dị n'ụdị n'ụdị aha mmadụ dị ka aha ọjị ọ bụ na i nee anya e nwere ọjị nke bụ ọjị mmụọ ọjị kpụrụ ka akpụ ọjị ifilifi ọjị a na-eyikwa egwu nwa obele ọjị akwụ na ogbu oge ọjị a mechara wee gbawaa e nweta ọjị ọkara naabọ nke bụ ọjị mmụọ ọ bụrụ ọjị mmadụ na-ekpere a bịa n'ana Igbo a sị na ihe kwụrụ ihe akwụdebe e kwuo mmụọ e kwuo mmadụ e kwuo enu e kwuo ana e kwuo nke a e kwuo nke a a na-ekwu onwe a na-ekwu ibe oge ọjị abịara gbaa ịtọ bụ ọjị ikenga ikenga bụ nwoke ya bụ ibe ọjị ikenga gbara atọ bụ nwoke naatọ nwaanyị adịrọ n'ime gosi na oge ọjị ọkara abụọ gbawara hmm. ọjị gbara na abụọ amaghị ya nwoke amaghị ya nwaanyị ma a sị kpọọ ya nwoke kpọkwa ya nwaanyị mana ọjị ikenga ụzọ nwoke gosi na oge e si n'ọjị mmụọ wepụta na ụwa enigwe na ụwa na ihe izi pụtara na ọ bụ nwoke nwoke maka na ọjị udo na ngozi nye ọjị afịa na anọ ụbọchị na anọ ebe a ka e nwere nwaanyị na-abọ na nwoke na-abọ e ji sị na afịa na anọ ụbọchị na anọ igbo kwere n'ime maka na afịa bụ afịa nne na nwa wee na-azụ afịa afọ n'ụzọ dị omimi ọ bụrụ na ị sị na ya bụ oge nwaanyị batara na ụwa igbo bụ oge nwoke batachara maka na ọ na oge ọjị a gbara atọ gbanwara wee ghọrọ ọjị gbara anọ ka mụ- nwaanyị na-abọ batakwuru eh, nwoke efu na ofu nwoke ahụ dịka ọgbọ nwere nwetakwazi ife ọzọ ọjị gbara ise ọ bụ ọjị ụbara aka ọ bụ ọjị ọmụmụ ọ bụ ọjị awele ee eh, ya bụ ihe dị ka ọ bụ ọjị na-abụ ebe ọ na ebe a wara na n'Igbo a na-enwe aṅụrị na ife niile agago n'ụzọ dị iche iche hmm. mana o nwere ihe ọzọ bụ ihe ọzọ gbasara ọjị afụ ọ bụ ọjị aka na ọkpa ndị Igbo na-ekwu na ihe ọbụla bụ ihe nwere aka nwee mbọ na agụụ agara egbu ya maka na ihe igbo ga-eri ga-abịakwute igbo ihe ga-eri igbo agara abịakwute igbo maka na ife ada akọ n'ebe ife na-adị na ọ dị mkpa nnukwu ka a ghọta na osi na-achọ ndụ na-epu n'okwu mmụọ ọjị ji bụ epu n'okwu mmụọ maka na ndụ dị n'ime ọjị e ji sị na o weta ọjị na-eweta ndụ na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri agara ata azụ agara anwụ a ndụ agụụ ọ na-agụ onye ya na-agụ ibe onye rie ibe erie o nwee akụkụ ọzọ bụ akụkụ gbasara ọjị nke gbara isii maka ọjị gbara isii bụ ọjị ikenga na-abọ ikenga bụ akara nwoke ee ọ na-abụ ọjị a gbaa ife dị ka ụzọ na-atọ afọ efu na nwe nwaanyị ịtọ nwee nwoke ịtọ ndị igbo eme gịnị efopụ ofu nke nwaanyị ka nwoke na nwaanyị ghara ịha n'ala igbo maka nwoke ebu ụzọ wee bịa nwaanyị nọ n'ikenga nwoke nọ n'ikenga ike nwoke mmụọ mmadụ ji akpata ife ọ na-eri i nee anya na ọjị afụ na ife o gosi na ana igbo ị fụ na o gosi ihe kpatara ndị igbo ji welu dobe nwoke ụzọ ejizi na chineke were oke nwoke were na ana igbo hmm. o ji abụ ọjị a i nee anya o nwere ife ọzọ dị n'ime ya dị omimi ọ bụ na ọjị a gbaa ife dịka nwoke naabọ na nwaanyị ịnọ igbo ataghị ọ gbaa ofu nwoke ma ọ na-esikwa ike ịgba etu afụ na nwaanyị ise igbo ataghị mana ọ gbara na nwoke naatọ nwaanyị ịtọ igbo atọrọpụ ofu nke nwaanyị wee taa ọjị afụ ụzọ ọjị nke bụ eh, ya bụ ozuzu oke asaa mmụọ na asaa mmadụ ọjị gbara asaa ọjị ndị a niile na ife fa na-egosi n'ana Igbo anyị ga-abanye n'ime ya n'ụzọ pụrụ iche na mmacha nkụzi nọ na mkpọrọgwụ ndụ ndị Igbo anyị ga-enye na mahadum bụ Unizik na 26th day of September 2019 ụbọchị a ka m ga-enye nkụzi a n'ụzọ pụrụ iche ka Igbo bụ Igbo ghọta ihe mere ọjị ji wee jikọta ndụ ndị Igbo na ihe niile i nee anya ị fụ na ọ jara ife ma ndị ụka kwere n'ime ndị omenala kwere n'ime ndị gọọmenti kwere n'ime ndị Hausa kwekwuru n'ime ndị eh, Yoruba kwere n'ime ndị Igbo kwere n'ime mhm. i nee anya mmasị m dịka atan ndị Hausa eh, ọnọdụ ka ndị Igbo ji eme omenala ndị Yoruba na-akọ ya akọ ndị Hausa na-ata ya ata mhm. ha na-atagudo takwuo dịka ife ndị Igbo na-eme taata na odo onye Igbo ewere ọjị gworo wee na-agọ ọjị n'ala Igbo mgbaramụdị ya di ya ọ bụ na i nee anya o nwere ofu akụkọ a kọrọ ebe a na-egosi ọjị maka na a na-egosi ọjị egosi tupu e nwee ike wee taa a na-akọwa na osisi ọjị bụ osisi puru n'okwu mmụọ ka ọ bụ afere e ji tinye ọjị bụ ịkwanyere ọjị ugwu na ugwu nkwanye nkwanyere ọjị aharọ ka ife a na-ewere tụwaga n'ọnụ ma a ga-akwanyere ugwu e ji aka naabọ wee jide e, e, e, afere afụ ya bụ ọ bụrụ na i nebe anya oge a na-ebugharị ọjị a na-eje ozi ọjị na n'Igbo n'ofu ebe ọjị na-agagharị na-agagharị na-agagharị na-agagharị na-agagharị o wee bịa na nke ofu onye awụsa nọ ebe afụ e gosiri ọjị o were ọjị mee gịnị wee tinye n'ọnụ wee taa ọjị a gọbarọ agọ ka ọ tara oge a na-asị ya ka ife kpata i ji wee tazi ọjị ọ sị you give this person i no eat you give this person i no eat give this person i no eat you give me i eat ihe a bụ na ọ nọkọta ife anyị na-ekwu na o nyere onye a onye ghara ịta onye ghara ịta nyekwa onye onye nye nya nwa wee taa mana ọ bụ na a na-egosigodu ọjị ka ọha na eze wee fụọ ọjị tupu amalụ ife a ga-eme ọjị ya abụrụ ọ dị mkpa n'ụka onye ọbụla bụ igbo na-ege ntị fụ na ọ nọ na unizik ụbọchị a ga-akọwa ihe dị na isi ndụ ndị igbo a da-agha isi aka agba ọrịọ achọwa anya anụ eje n'isi ekwuo ya ọzọ anụ ji ọdụ afụ ụzọ gbaja anụ ka ọ bụ cheta na ọ dị ụzọ ihe n'atọ a na-agọ agọ n'ala Igbo a gọọ mmụọ a gọọ chukwu a gọọ mmụọ a gọọ chukwu mmụọ ka ọ bụ a gọọ ọfọ gọọ ọjị ị fụ na ọjị na mmụọ na ọfọ kwụ na-ekwe na oji ọjị ejighị ọfọ n'ụwa oji ọjị ejighị ọfọ na-ejikwa m ọfọ n'aka o onye gọba ọjị ya jidekwa ọfọ n'aka ya o ya bụ na ori bido ya ọ maghị ghọrọ ọfọ naba o oji ọjị ejighị ọfọ na-ejikwa m ọfọ n'aka o ata ọjị ọgụ aka na ọkụ ọzọ nwanza ataba ọjị anyị na-akachi ya bụ nchikwe na nwanza ọkụ egbu nne mmadụ gidigidi gịbe ọ taba ọjị o. ọgụ aka na ọkụ ọzọ nwanza ata ọjị o. nwanza ọkụ gbuo onwe ya ọ bụ mmeri ya si nwanza ọkpa nganga tajuolu wee jụọ chi ya ajụjụ nwanza ọkụ kpọgbuo onwe ya ọ bụ mmerụ ya oo.